igbo wụ igbo ekele m ụnụ a sị na agha akara aka adịghị eri nwa ngwọrọ oge akara aka erugo nke a wụ iji mee ka nnụ mata na ihe omume omenala igbo nke ebidoburu na mgbe mbụ amalitegokwa ọzọ ọ bụ nwafọ Igbo Kizito Osimnobi Ibe bụ onye nhazi ihe omume were ohere a na-anabata ụnụ na ihe omume nke izizi nke anyị ga-eme na agba nke abụọ na ihe omume omenala Igbo tata ihe anyị ga-atụle wụ nnọọ otu ihe Igbo na-eji eme ihe n'omenala Igbo eleghị anya ọtụtụ ndị mmadụ amachahụ uru ihe a bara mana tata anyị ga-eji ohere kọwatụ uru ihe a bara na ka esi eme ya n'ala Igbo ọ bụ sọsọ mụnwa nọ n'ebe a o nwere nnọọ nwa Igbo ji eme ọnụ agadaga nwoke ọ wụ a hụ dimkpa a hụ ogologo imi nwoke m nwoke ekwu nwoke eji eje mba ị ma na a sị na o nwere ndị na-eji akpọ eje mba erifọ nri Ee, tata onye mụ na ya ga-anọ n'ebe a taa tapịa okwu kọwatala igbo otu esi eme ihe wụ nwa amadi onye ama ama na Houston Texas biko ana m asị ka nnụ nabata um, maazị ichie Udeọjị, Achebe, Oke Osisi na Ogidi.
Igbo mma mma nụ o. Ndewo. Ee, onye ọma Kizito, ekene m. Ndewo.
Biko Igbo wụ Igbo, um, nnụ ma na isi opi wutu dịka anyị na-emebu emebu na mbụ. A sị na tupu anyị amalite ihe ọbụla anyị ga-eme na omenala Igbo, anyị ga-ebu ụzọ mee ihe Igbo ji bụrụ Igbo, ya wụ ịgọ ọjị. omenala Igbo anyị enwetana ọjị okosisi onye ọma kizito ee anyị enwena ọjị ee biko ọjị wụ ihe eji anabata ndị ọbịa a na-ejikwa ọjị na-anabata ụnụ na omenala Igbo nke taa ee okosisi ị ga-enyere anyị aka nnụ lekwa anya na ọjị o nwere nzu na ya ụfọdụ n'ime unu amahụ ka esi eme mmemme nzu mana nzu ọ wụ ihe na-eficha mmadụ ọ dị ọcha na-enwu ka nzu ma obi ma anụ arụ adị ọcha o nwe onye gị na-enwe ihe ọjọọ ebe ibe ya nọ okosisi ama m na ị ma ka esi na-eme ya bụ e, e, ọjị na nzu ka anyị bido gbapụ ya ọsọ ee onye ọma kizito mm-hmm. ekene m a sị na onye wetara ọjị wetara ka e wee godo mm-hmm. ee mana ada kpọrọ ọnụ mmadụ anyị aghara ọnụ mmadụ egbughị ya mhm. ee na mma anapụgodu nzu wee
ịtọ ịnọ ọ wụ eke oye afọ nkwọ anyị emeene nzu okosisi ị ga-aga n'iru mgbe ị ga-ewepụ n'ahụ wepụ aka ọjị daalụ
igbo ejinụ m ọjị n'aka anyị ji ọjị na-akpọku chukwu okike abịama nke abịa na-akpọku chukwu okike abịama nke Anambra nke Ebonyi nke Enugu nke Imo steeti na Aniọma sị ha biko gbadatanụ bịa taa ya bụ ọjị ọjị ọ wụ ihe ọma ọjị ka anyị ji agọ ọfọ ndụ anyị ji ọjị ike n'aha omenala Igbo na-arịọ isi nwoke isi nwanyị isi ụmụaka isi okenye nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ n'afọ 2023 ọ ga-adịrị anyị mma n'eke dịrị anyị mma n'oye dịrị anyị mma n'afọ dịrị anyị mma na nkwọ ee mbọ anyị na-agba ọ wụ mbọ ihe ọma na Chukwu Okike Abịama ga-agọzi ya onye mege nke dị mma ka ị na-eje eje ị na-abata abata ụkwụ anyị ji pụọ ka anyị ga-eji anata o nwehụ onye anyị chegele ihe ọjọọ mana onye burula ihe ọjọọ n'obi anyị sị ka ọ laghachi ya n'azụ anyị na-asị ka chineke nara anyị ọjị ka ọ taa ya n'ubu ka anyị taa ya n'ibe ka ọ zụọ anụ arụ n'aha yesu kristi onye nwe anyị maazị ọdịnobi ee daalụ ee, ịga ọka ọ ya ele ịhụ ya nụnụ ee ọjị gbakwara agba nwere ịnọ daalụ daalụ ọjị
ya bụ ọjị kara n'aka ọ wụ ọjị igbo ee igbo obi bụ nna mana a sị na onye nyụọ nsị anyụhụ mmamịrị o ji ala ụgwọ ofe hmm, o kwesịrị ka ga-enyere anyị aka mee na nke hmm.
onye ọma kizito hmm. aka na-ekwuli na onye anọbịa ka anọbịa akwụ ya kwụpụ ya isi biko
nke nke eji emekwa ka ndị mmụọ na ndị mmadụ ka anyị anyị dịkwa na uche anyị dịkwa na ihe anyị na-eme ka ha na-akwado anyị n'omenala Igbo ka ihe anyị bu n'uche iji mee ka omenala Igbo ghara
mhm. ndị ichie na-ahụ n'oke nna ọ ka esi eme na ala Igbo ee biko ndị ọma na-ege ntị anyị emeene ka anyị si eme asị na akụọ ikiri ndị mmụọ aṅa ntị asị na ezuo ka aha eri udele atọtuo ngịga tata otu ihe anyị ga-atụle wụ ihe anyị mere tupu anyị amalite mmemme ọ wụ ọjị gịnị bụ ọjị kedu ka igbo si were ọjị ọ ihe mụ na nwanne m nwoke bụ ichie udo ja-achị igbo oke osisi na ogidi ga-atụle taa eh, biko ka m malite eh, oke osisi ị ma na ọjị n'ala Igbo wụ otu ihe a na-ejighị eti egwuregwu nwere ike ịkọwatụla ndị na-ege ntị mkpụrụ osisi a na-akpọ ọjị igbo ekene m unu onye ọma kizito mm. daalụ ee mkpụrụ ọjị bụ ife onye ọbụla maalụ maka ya maka na a na-afụ ya anya mana ọ bụrọ mmadụ niine maalụ ife na-eso ọjị ife na-eso ọjị erika ife na-eso ọjị dị ka ngalaba nwaanyị a sị na ebe ọ na-eje riri nne etu a ka ọ dị n'ife niine a na-eme gbasara ya mm-hmm. ọ mkpụrụ osisi anyị na-eji agwa chukwu okwu ọ mkpụrụ osisi na-ejikọ anyị ọnụ ma anyị nọkọ ya ọnụ ọ mkpụrụ osisi anyị na-akwụrụ ugwu pụrụ iche onye na-agọ ọjị bụ etu esi wee nọlụ ya ekwu onye ya agọ ọjị mana nke bụ ọmabụla owelụ bụ na o nwe igwe na-achị obodo eze obodo nọdụ ya nya nwa ya awa ọjị maka na obodo fụrụ ya dịka onye bụ nna fa onye ji ọfọ obodo nya nwa ya awa ọjị ọ bịa bụ na o nwe ka esi wee nọrọ ọ bụ na ụmụnna nọkọrọ ọnụ igbo nwere nsọpụrụ fa mara onye tọsị fa onye bụ ikenye n'ime fa ma i chiri echichi ma i chirọ echichi a ma na ị bụ ikenye and um, ọ bụ onye ụzọ wee sibe na aka enwe na aka enwe eh. a na-akwanyere onye a ugwu pụrụ iche wee sị agwa mana ọ bụrụ na onye a chiri echi nwee onye chiri echichi n'ime fa bụ nwanne fa chie na ochie nke obodo na-akụrụ aka ọ ụmụnna ya si ewee chie eh. ụmụnna ya bụ nteri o wee chie ya na oge ọbụla fa na ya nọkọ fa na-akwụli ya nya bụ ugwu mana ọ bụrụ nwa onye na-eme ọfụma onye obi lulu ana i binyegodi ya ọjị dịka etu ọnọdụ ya si wee dị oye n'anya mara ma ọ nwere ikenye ya ikenye anya ya o binye ya ọjị ọ sị sị bujere ya ọjị ka ọ waa e bujere ya ọjị ọ waa ọ ka esi mana ọ bụ na apụ ebe a na-eme mmemme obodo ma nọ mmemme ka abịa eme o nwere ndị chinụ chikarịa ibe fa and ife onye chi ka ọ na-ezere mhm. nye onye a chikarịsịnụ na-ezelụ karịa ndị ọtụtụ onye ọbụla masịrị ife dị n'ife ọ bụrụ na igwe anọrọ ya ndị a chiri echi nọkwa na na- na n'ọnụkụ igwe maka ọ fa na igwe na-emekọ ife igwe anọrọ ya onye nke na-esi ya anọrọ ya onye anọrọ ya onowu ajie na owelle depending na ife ndị obodo na-akpọ nke fa a nọkọsie etu etu a ka esi akpa nya bụ ọjị maka na obodo nọkọsie ọnụ fa ma ka esi wee nọọ malụ ka esi eke ife obodo ọ mkpụrụ osisi na-ejikọ anyị ọnụ ma anyị nọkọ ya nọ mkpụrụ osisi anyị na-akwụrụ ugwu pụrụ iche adịrọ ebu nya bụ mkpụrụ osisi dịka yarị yarị ọ bụrụ onye ọbụla ka ọ dịrị ife gbasara ọjị bụ na onye ọ dịrị ka ọ dịrị onye esiri ka esi na esiri o rie ọkamala eri mhm. ọ ife dị na ya bụ mkpụrụ osisi na-ene anya otu ihe ọzọ nọkwa na ọjị anyị na-ekwu maka ya taa bụ na gị bịa n'obodo anyị bụ naijiria na ndị ọjị na-epu n'obodo ha wụ ndị yoruba ma ndị na-atakasịchakwa ya n'obodo anyị bụ naijiria bụ ndị ugwu a na-akpọ ndị awụsa mana ndị na-akwanyere ya ugwu na-enupụrụla ya isi na-eji ya eme mmemme dị iche iche bụ ndị igbo kee ihe kpatara nke a ee ife mere ebele ya ama na etu onye si ghọta ka o si eme etu onye si malụ ka o si akọ mkpụrụ osisi ọjị nwere ebe ndị igbo debere ya kamgbe anyị ji bụrụ agbụrụ n'ụwa etu anyị debere ya etu a ka ọ dịlị anyị chukwu wee were nke anyị na-akpọ ọjị igbo wee gọzie anyị anyị na-akwanyere nke ahụ ugwu dị pụrụ iche ọ bụkwa na anyị adịrọ ata nke a na ndị ọzọ na-ata ma nke na-akụ mana ọjị igbo ni o nwere ka anyị si debe ya na-akwanyere ya ugwu pụrụ iche ọ ya ka eji akpọ ya ọjị igbo nke a bụ nke anyị ma gwasị ndị be anyị kịta ele ihe dị iche na ọjị igbo na ọjị nke ọzọ ee a sị ka ekwube ekwube ọ na ife ị na-afụ anya ọjị igbo na-amụ amụ ọ na-enwe ịtọ nwee ịnọ gbaa ise gbaa ise mhm. and eh, etu niile o si gbasị nwesị ife ọ na-egosi ọ gbaa ịtọ na saịd ba a sị na ikenga ebee ka anyị kwa na ọjị dike na ọ dike na adị ya ị bịa na ba ọ bụlụ ikenga ọ gbaa ịnọ ọ bụlụ e, e, ọnụkụ ọnụkụ obodo obodo obodo bụrụ na-anọchite anya afọ eke nkwọ na oye mhm. ọ nya bụ ife eji malụ igbo ị gụbara na ọnụ ọgụgụ igbo anwa izu ịnọ ọ gbara n'ịnọ malụ ya n'ife ife dị ndị mmụọ ezugo n'ife niile ezugo ọ bịa karịzie etu a akpọọ nya ọmụmụ ọmụmụ oke ọ bụrụ ma ọjị gba ihe dị ka ise ma ọ wụ isii mara na ọ wụ ọmụmụ ka ọ na-abụ ya ọ bụrụ na ọ gba sọsọ ịbụa ọ na-abụ ọ na-agba n'ibe n'ibe ndị igbo ara achọkarị ya etu a ọ nya kpatara na ọ bụrụ na fa nọkọsị ọjị gbaa ịbụa fa ara ọ ra amasịrị fa iji eme ife a na-eme ghọtago so na ọ na-aka adị mma ọ gbaa n'ibe n'ibe o wee kwe wee mee maka na ndị Igbo na-ekweta na ọ na-aka mma ka mmadụ rie nne ma oke dị mpupe mana
ị hụrụ na mmemme ọjị n'ala Igbo bụ ihe dị oke mkpa ọ bụrụ na a nọkọ ndị Igbo nọkọ kedu onye kwesịrị na ya ga-agọ ọjị
ee ị ma na ebe a ka a na-enwe nsogbu n'ife gbasala ọjị eji asị na a na-akwụ ilu ọjị ugwu ana onye maalụnụ maalụ mana ife niine ndị Igbo na-eme dịka ndị Chukwu ke bụrụ ife ọbụla Igbo na-eme bụ ka a wee kwụ ilu onwe fa ugwu nwee nsọpụrụ nsọpụrụ a na-enwe bụ na a nọkọsịa ọ nya ka ba ji asị na na onye esiri ka esiri na-esiri ọla ọka mala eri and onye esiri abụrụ esi eri n'ebe a abịakwa n'ebe a na ọbụrụ ọ bụrụ ọsọ ya ga-atọ o nwee ebe ya bụ elu ọ bụrụ ka esiri nwee ebe ọzọ ya pụta ọ bụrụ ka esiri ya na ịwa ọjị na-egosi etu esi wee nọrụ ọ bụrụ eweta ọjị a bata maka na ọ ga-awa n'ebe nke ọzọ mana o nwere nke edozi ife dịka ọ bụ na igwe na-achị obodo nọlị ya na mmemme na mmemme ebe ọ bụla igwe nọ ebe a na-eme ife onye nwa bụ nna obodo a ndị obodo na-afụ ya so onye tọsị nya nya bụ nna nya bụ ya na-anọchite anya onye ji ọfọ onye ji ọfọ obodo sọ onye nwa ya-awa ọjị ọ bụrụ na ụmụnna nọkọ dịka ife ụmụnne fa mara onye tọsị ife ndị Igbo nwere nsọpụrụ fa ma na onye tọsị m ka a na-akwụlụ ugwu mana ọ bụrụ na e nwe ka esi wee nwee onye chiri echichi chifu ofe chetakwa na ụmụnne ya so wee chi ya na ụmụnne ya so wee bugote ya ebe ọ nọ so ebe ọ nọ fa ya na-akwụkwara ya ugwu dị na ya mana ọ bụrụ na enwee mmemme obodo ndị abịa ndị abịa ndị abịa a na-enwelu maka mmemme ka nọ ya onye a megoro ife mmemme echichi echichi karịsịrị ndị ọzọ ndị obodo a na-akwụli ugwu nyanwa ya awa ọjị ma ọ bụ na igwe anọrọ ya onye mata na ọ bụ na igwe nọrọ ya igwe awa ọ bụ na igwe anọrọ onye chikarịsị fa fanwa nabata ọ fanwa debere ya ebe dịka onowu dịka onowu ma ajie ma ndị otu e, ọ fanwa chiri onye a so ọ bụ na ndị karịrị onye a na mm, n'etu esi wee nọkọ n'obodo anọrọ ya nyanwa awa ma ọ bụrụ ala ife ụmụnna onye tọsị fa ya awa mana ọ bụkwa na o nwe ka onye a chikarịsịnụ n'ime ụmụnna esikwa wee nọrọ ya mm-hmm. fa ya amakwa na ọ nọ ya and fa ya ebili ọjị a binye mana nyanwa malụ n'ebe a ozu mmelu enyi na ọ ya-asịzi bulu ọjị a onye bụ okenye onye bụ okenye awapụta ọjị ọ ka esi eme mana onye bụ okenye gọcha ya bụ ọjị a ga-akwanyekwara onye ahụ chikasịrị n'echichi mee lere anya enyefu ya ofu mkpụrụ ọjị sị ya wepụ nke o ji chi echichi a na-eme ya etu a a na-eme ya etu a maka ọ fa ncha wụ ugwu a na-akwụ na a na-akwanyere awasịa ọjị ọbụla onye dị etu a nọlị ya onye wara ọjị wepụ aka ọjị o wepụtago nke ndị ikenye ewezia na onye e chiri nnukwu echichi asị sị nye ya ọjị nye ma nkwa ike isi maka obi umeani ya na ịma ife na inwe nsọpụrụ maka ụmụnne ya ka o ji wee sị okay i binyego Okeke i binyego Okafọ mhm. tupu e wee binye m mana o nwere otu ihe a na-asị na ọjị na-eje ije abịa na mmemme asị na ọjị na e bupụta ọjị ele anya i si Ogidi i si Ikenga Ogidi pụta asị na ọjị i si Ikenga pụta ngwa na ọ ga-eje ije gịnị kpatara lee ihe nke ahụ na-egosipụta n'ala Igbo ife niile a bụ ugwu bụ nkwanye nkwanye ị nọlị ya o nwere ndị na-elekọta anya ndị na-anọchite ọnọdụ fa ma o nwere onye na-anọchite ọnọdụ fa o nwere onye a na-asị na nke ya eteka nwere onye a na-asị na nke ya pụta ya na ugwu a na-akwanye e ji asị ndị a ma na o nwe ndị na-anọchite anya asị ndị a ma na onye a na-anọchite anya fa mana emekọbasịa onye a nọ be ya ka a nọ be ya ya ka a ya-akwụlụ ugwu ya ewepụ ọjị wee bido ịwa maka na onye a nọ be ya ka a nọ be ya na anara aghara onye e kpu be ya o nwere otu ihe na-emenụ mgbe ochie a na-asị na a na-agọ ọjị ebe mmadụ nwụrụ mana ugbu a kịta o nwere ebe ị ga-ejezi asịzi gị na a na-ekwuzi okwu n'elu ọjị ọ wụhụ na a na-agọ ya agọ o nwere ihe merenụ ịma na omenala na-adịzi ka a na-agbanwezi agbanwe abịa asị na mgbe ochie a na-agọ ọjị ebe mmadụ nwụrụ ma ọ bụ ebe ozu dọrọ mana ugbu a kịta a mere mmemme asịghị a ga-ewepụta ọjị na a na-ekwu okwu n'elu ọjị ele ihe nke na adịrọ agọ ọjị ebe mmadụ nwụrụ abụrọ na adịrọ ata ọjị na-ewepụtara ọjị onye wepụtara ya wetara ya ka a wee godo ndụ mhm. ebe ọ bụla a nọrọ wepụta ọjị ewegoro ya kpee ekpere n'ime obili before ebido ya na adịrọ abịarọ mmemme ụdị nke ka awaba ọjị wee na alụba kpata na adịrọ asị ka eweta ya waba etu a mana a na-ejikwara nya bụ ọjị wee sị Chukwu biko ọzọ emezina ọ nya bụ etu ndị Igbo si ekwu okwu n'elu ọjị ebe mmadụ nwụrụ ebe mmadụ nwụrụ ife a na-eji agwa ya biko ọzọ emezina anyị ma Igbo hụtara ọjị dị ka ihe na-ejikọta mmadụ na ibe ya maka na Igbo na-asị na ebe ọjị na-anọghị ebe ọjị na-ezughị ọwụ ebe mbọ aka na-adịrọ mhm. nke pụtara na ọ bụrụgodịrị na anyị ruo ọgụ mmadụ ebe a a ga-agbarịrị na ọjị rutere onye ọbụla aka nke gosiri na ọwụ ihe mbikọrịta ebe a na-eme ọjị ekwesịghị inwe obi ụfụ ekwesịghị iche echiche ọjọọ ebe mmadụ mana o nwere ndị ị ga-ahụchakwa eh, i nye ha ọjị asị gị na ha adịghị ata o nwere ihe i chere kpatara nke ahụ ebe Igbo hụtara ọjị dị ka irikọrịta nwanne na nwanne ka onye ọbụla ghara isi ibe ya ihe mana o nwere ndị ị ga-enye ya bụ ọjị asị gị na ha ga ma ha were nke ha etinye na
ya ife gbasara nke erika ife sọrọ onye sọrọ onye o nwere ife ị na-eri ka nna ada eri mana ife mere ya bụ na ịma na e, e, chi na-efo ọkụkọ a na-enwe di o nwere ụmụ ife na-apụtazi na nnọkọ mmadụ na ibie e, a na-asị na obi dị aghụghọ obi ụfọdụ ndị dị njọ o nwere ndị ya bụ na i we ọjị wee were aka wee gbabie ya mm. na ọ ya tarọ kedu ife kpatara ya o nwe mgbe e nwebere akụkọ na o nwere ndị na ndị ajọ mmadụ na-agabazi ebe ndị mmadụ nọkọtara ọ wazi ọjị ọ kpafenye ife Ee. ị tasịzi ya nwebe nsogbu maka na asị na mmiri aka okenye anyị sị na ya ịghọtara ya so ewee ewee mee ya na ụfọdụ ndị ara ekwerọ ọ dị ka ọ ya adị ọ sị mba mana ugbu a na-akwụ ilu ọjị ma ọ bụrụ na ịbụ ezigbo nwa afọ ọbụla ebute ya ọjị ọ bụrụ "Ah, mara atakọ nọ imetụ ya Imetụ ya aka aka. imetụ ya aka bụ i wegara okenye e, biko e, ka a ghara igbu oge ọ bụrụ na agọcha ọjị ele anya onye igwe gọrọ ọjị maọbụ onye ikenye maọbụ onye chịkanyesịrị n'echichi gọcha ọjị olee onye ọ dịrịrị ibu ọjị ahụ garịa kee ndị mmadụ e, dịka m si kwuo mbụ ọ na-abụ ka e ka e si wee nọdụ mm-hmm. ọ bụrụ na ụmụnna na ụmụnne nọkọrọ ọnụ ọ ya-enwe nwatakịrị nọ n'ime fa onye aka ya asị gụọ ọjị mana ọ bụrụ ebe a na-eme mmemme obodo nọkọ ma ndị otu na-eme mmemme o nwere onye ọ bụ ọrụ ya na-eji ụdị ozi ya maka na ọ maalụ ndị bụ ndị ọ bụrụ na na obodo anyị na obodo mba ogidi anyị nwere ọnụ ka ịnọ o nwere onye magbo na ibinye ndị a ibinye ndị ndị a- ndị atọ ndị a ndị atọ ndị a ndị atọ ndị a etu a ka ị ga-esi binye o rere sere okwu ndị a were nkefa ndị a ewere nkefa ndị a ewere nkefa mana i je nye onye na-amarọ maka ya ọ bụrụ nke isi anya onye a ịnọkọtasị anya onye a nya ị bịazịa na-akụzi etu onye amagoro ka esi eke ọjị obodo ọ bịa o kesịa ọ bụrụ na agwasịkwa ya agwa like mgbe m kwugo ife mmadụ chi n'echichi ọ mago na onye a chiri nke a mana onye a bụ ka ebukọrọ ya etu a binye ya so nọ ya ka eme ya etu a ka ọ ghalụ ise okwu ife na-aga wele wele eh, ọhanaeze ọ wụ omenala igbo ka unu na-ekiri eh, onye mụ na ya nọ tata bụ maazị ichie Udoji Achebe Okeosisi na Ogidi o nwere otu ihe anyị chọrọ ịdị na-eme n'omenala Igbo anyị ga na-ajụ ajụjụ o nwee ka i si ma nwee ọsịsa ya ị kpọọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316 ajụjụ anyị ga-ajụ tata bụ gịnị ka Igbo na-akpọ window n'Igbo gịnị bụ window n'Igbo Biko ọ bụrụ na ị nwere ọsịsa ya, ị kpọọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Mana echefula na ebe ị ga na-ekiri mmemme a bụ na YouTube channel na Kizen Global Entertainment. I jee ebe ahụ ị ga-ahụ ebe e dere subscribe, i binye aka na-agbasa, i meekwa ebe a mere like na share. Biko nụ, ọhaneze, em, anyị ga-abanụ n'ọgbọ ahịa, anyị bịaghachite ọzọ, anyị ekwuo ihe kpatara na ụmụ nwaanyị adịghị awa ọjị. n'ala Igbo ndewo Igbo m ji eme ọnụ ekene m ụnụ onye chiri nke o chiri ya zere nke a wụ iji mee ka ụnụ mata na ihe omume omenala Igbo ga-amalite gosiba mgbe na-adịghị anya omenala igbo bụ ihe omume eji akụzile ụmụ igbo ndị dị na mba ofesi ka esi asụ ma na-ede asụsụ igbo ebe a ga na-egosi ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel Kizen Global Entertainment chọba ebe edere subscribe i binye aka ka a na-agbasa ya bụ ozi maọbụ ị kpọọ anyị na ekwentị na akara 832 896-3316 unu ga na-ahụ aha ebe a ga na-egosi ihe omume na ekwentị na ihe onyonyo nke unu na-ekiri ọ bụ nwa afọ Igbo Kizito Osiniobi Igbo bụ onye nhazi ihe omume nke igbo igbo anyị na-anabatakwa unu ọzọ na ihe omume omenala igbo nke taa echefule na ihe anyị na-atụle wụ ọjị na omenala igbo na onye mụ na ya nọkwa wụ ichie udeọjị achebe okosisi na ogidi okosisi tupu anyị eje ezumike asịrị m na anyị ga-atụle ihe kpatara n'ala Igbo ọ bụrụ na agọ ọjị a sị na nwaanyị adịghị agọ ọjị a sị na nwaanyị adịghị etinye aka na efere ebe a gọrọ ọjị ọ bụ nwoke ga-ewere ọjị nye nwaanyị ee ọ bụ na ụmụ nwaanyị etosighị etosi ka ọ bụ na o nwere ihe dịkasị aṅa mere na nke ahụ na-adị n'ala Igbo
ee onye nwa Kizito ịma na dịka mụ na gị si akparịta ụbụbọ before tupu anyị banye n'ife onyonyo agwara m gị na ife niile igbo na-eme bụ ka ọ wee dị mma e, onye biri ibe ya ebiri mgbe gboo ụmụ nwanyị nwere ka ọnọdụ fa dị maka na nwoke na-echebe ezinụlọ ya chebe ndị be ya ọ dịrọ ebute nwunye ya n'iru ya na ọnọdụ ebe a na-anọ a na-anọ ewepụta ọjị ma ụmụ ife a ụmụ nwaanyị adịrọ anọkebe ya ife a na-emekwanụ bụ ka ọ ghara ise okwu I nee anya na mgbe gboo, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị adịrọ anọkọba oge ọbụla maka na nwoke bụ onye isi ezinụlọ na-echedo ndị be ya nwoke ọbụla ị fụkwuo ọnọdụ ka a lụsịa ụlọ a na-alụ nwoke ụlọ na- ọ na-alụ obi ya obi ya bụ ebe ọ ya-anọ wee chedo be ya etu a ka ọ dị ebe ọbụla a nọ na nwoke na-ebu ụzọ chedo ezinụlọ ya ọ bụrọ nwoke na-aralụ nwaanyị na-aralụ chetakwa na ụmụ ndị igbo nọkọ ọnụ na fa na ụmụ nwaanyị adịrọ anọkọba etu a ọ na-abụ ọ bụzi na-anọkọsịzi ọnụ ofu nwaanyị ma ịtọ nọ ngwaziri ọ bụrụ ya ya-awa ọjị ya na igbo nọkọ ebe a na-eme ife bụ ụmụ nwoke wee tụọ elo elo ọbụla fa na-atụ bụ ka ọ dịrị ezinụlọ fa mma nya a na-atụ elo ọ ụmụ nwoke na-anọ because ọgụgọ ka ọ bụ ma ọ bụrụ mgbe a na-eme a ya-anụrụ ya ọgụ ọ na nwaanyị ya-anụ ọgụ so na e lue na ụmụ ife a ọ nwoke na-arara ọjị ọ bụrọ na o nwee ife e bu n'obi no no ka ife wee dị mma onye ọbụla mara ebe ọ kwesịrị ịnọ wee nọrọ ugwu bụ nkwanye nkwanye ugwu nwaanyị na-akwanyere nwoke bụ nna anyị ọ gịnwa bu ụzọ anyị na-eso gị n'azụ so na o lue na ụdị ife a nwoke ara ụtọ ọjị e wee na-aga n'ihu maka ịma na mgbe gboo ọ na-adịkwa ka a ya-asị na ife niile kwụsị mana ịma na na-enwe tigbuo zogbuo so na onye ọbụla na-edebe ezokonyo ndị nke ya na a nọkọsịa ọnụ di na-anụ nwaanyị bụ ya bụ nna ji ezinụlọ ọ bụrụ nna na-ewe nwaanyị na-ewe so nọọ ife melie ọ bụrọ na o nwe ife ya abụọ bụrụ na nwaanyị were ọjị mana alụ na-emenụ bụ na ọ bụrọ etu a ka anyị si eme na ka anyị si eme bụ na nwaanyị na di ya iruje ife di ya nọrụ chedie chedie na-agbakwa abụga abụga nọ ichedie ichelu ochedoyi nye oluzi ebe anyị weta ife dị ya na nwoke weta nke gị weta nke unu n'ife ji eme na onye ọbụla na-agba mbọ onye ka eji asị na nwoke pụta ọ na-azọ nke ya nke ya ọ na-azọ bụ ezinụlọ ya ọpụta azụ ya ya na ọ bụrụ na ya nwa na-etinye aka gị nwa na-etinye aka and ọ dịrọ ese okwu na ife ji eme ka ọ ghara ise okwu onye ọbụla mee n'ọnya ka ihe dị otu esi tụọ anya anyị na-afụgo igbo o nwere ndị ihe ndị na-agbagwoju anya sị ele ihe kpatara na nwaanyị adịghị agọ ọjị ele ihe kpatara na nwaanyị adịghị etinye aka ebe a gọrọ ọjị ọ bụghị na ọwụ arụ kama ọwụ ka bụrụ nkwenkwe nwaanyị ji mụta ibi ya otu ha esi mee ya nna olekwa n'anya nwoke wee isi ọ nwere ka ọ ga-esi adị na ụmụ nwoke na ịga nga di gị nọ ịga ele anya di gị wụ ichie ele anya di gị wụ echiri echi eh, ya gbanyechaa aka na efere ọjị gị nwachekwaje manye maka ọ gosihụ nsọpụrụ nụnụ ọ gosihụ inwe umeala igbo emeghie na ụmụ nwaanyị na nne etoru ha etoru kama ọwụ ka m na-ahụ n'otu Chukwu si kee nwoke na nwoke ga-abụ onye isi ezinụlọ ebe ọbụla nwoke nọ dịka okeosisi si wee kwuo ọ na-azọchite nke ya ọ pụọ n'ama ma ọ jere jee gba nta ọwụ ya gbata ebunatala nwunye maka na ọwụ nwoke nọta nwaanyị afọkasị ma akpa ya ọwụ ya so biko eh, dịka ndị na-eje ekwunụ na anyị ga-atụba anya mana ihe mere na nwaanyị adịghị awa ọjị ọ bụrọ na ọ bụ njọ mana ụmụ nwaanyị kwesịrị ịmata na ị ga-akpanyere di gị ugwu n'ihe gbasara ọjị ọ dị ka ndị nga ị nwere onye ọbịa ị ga-asịzi ka di gị jema n'azụ ụlọ jee yọba akpụ ka gị nwa jee bupụtala ndị ọbịa ya ọjị ịma na o nwere ka ọ si wee dị Eh, biko eh, ọhaneze ọ dịka ọwụ otu a ka anyị ga-esi adọbiri ya taa mana tupu anyị esi ebe a pụọ okeosisi biko ele ihe ị nwere ike ịgwa ee igbo mma mmanụ igbo ndị m ji eme ọnụ ọ ga-adịrụnụ anyị mma chetakwanụ na nkụ dị na mba na-eghere mba nri ka ndị si eme bịa na edufa ekene m unu
igbo ọma ndị na-ege m ntị a sị na ọkụkọ alakpughị ụra na afọ juru ya kama ọ bụ na chi jiri ọ wụ otu a ka a ga-esi adọbiri ya na ihe mmemme omenala igbo nke taa a sị m na ihe ọma meele nwanne gị enyere gị obi ọjọọ ihe ọjọọ mekwene nwanne gị enyere gị obi anwụlị ana m asị na mgbe ọzọ a ga-eme azụkọnụ ọwụ nwa afọ igbo kizito osimnobi ibe na asịnụ ka emesịanụ